ịma ife ị ya eme ife ị ya eji wee malụ anụmanụ nwanne anyị nwoke isi ya da alụzi alụ nụgo nwaanyị obodo mana isi ya da alụzi ọlụ ịkpọ ya si ya nnaa bịagodu nna ị makwa na ọ nụ nwaanyị obodo ịkpọ ya si ya nna ka ezi ka ife na-emezi imesịa ama m na emesịa na ị ya anụnụ nwaanyị be anyị ịma na nke a bụ nwaanyị eji azụta n'akwụkwọ obodo ịghọtago amaka m ma ị ya ana be anyị nụọ nwaanyị ma emesịa ọ sị mba o nwa m nwaanyị na-ana naijiria nwa m nwaanyị ya ana naijiria ọ ife ị ya eji wee ma na that your brother a na isi ya da arụzi ọrụ ife ịjụkwara ya bụ that's ma ọ ya anụ nwaanyị be anyị ma emesịa mana ọ ya asa gị bụ na nwa ya nwaanyị ya ana naijiria na nwunye ya ana naijiria ifu na ọ bụrọ ife ịsara ife ịjụrụ ya ka ọ sa gị nwunye ya ọ na-ana naijiria ka o jee visitie ka ọ na-ana naijiria final asị onye be anyị ajụọ onye ọzọ ọ zaa ọzọ iji gosi na ya pụgo iji gosi na ọ pụgo na service ọ saa ya ozugbo si gị e na nwunye ya ana naijiria ịjụkwara ya si ya nna ama m ịmagonụ ka ife obodo nye ijidenu nke ebe a nke obodo na iwe na-awara ada emesịkwa ị narọ be anyị ka ị nụọ nwaanyị ọsị mba na nwa ya nwaanyị ana naijiria nwa gị nwaanyị na-ana naijiria nwa gị nwaanyị ọ bụ onye naijiria onye isi na-adịrọ mma nwa gị nwaanyị bụ onye naijiria ọ ya ana naijiria jee kirie nachịta azụ ka ọ na ọ ya ana naijiria final ka ọ ịnwụrụ ọ naa naijiria ịnwụrụ n'obodo a ọ ya ana naijiria because ama m mmadụ one nwụgonụ wute ụmụaka mmadụ one m fugoro since m bịara obodo a tipịagoro na ndị obodo tipịago nwaanyị obodo tipịara ya wute ụmụazị one one nagoro one nagoro n'anya m na-afụ na onye onye nago naijiria jezie n'ime ụnọ si e na di m anago ka m nazie kpọrọ ụmụazị jezie zachie afa di m nọchie vacancy di ya anụmanụ di ya wepụ na na be nna ya one nagoro e nwa m nwaanyị ananụ naijiria nwa m nwaanyị ananụ ọ na-ana naijiria ka o jee visitie nachịta azụ ka ife ajụ gị bụ ị ya anụkwa nwaanyị na be anyị ma emesịa ịzaba ife ọzọ ọ ife ị ya eji wee manụ onye eligoro eli elighị eli isi ya da alụzi ọrụ isi ya da alụzi ọrụ because ọ bụ na isi ya na-arụ ọrụ ọ ya asa ya ifurunụ onye jụrụ ụdị ajụ ọsị ee na wa for you o nke a ka ị na-ajụzikwa ajụ emesịa na o aka be anyị bụ ya aka be anyị mgbe ọbụla o ji wee bụrụ emesịa na eme ife aka be anyị na wa for you o ịma na onye a ka kwụ straight na ọ ma ife ọ na-eme mana ifuru na nke si nwa m nwaanyị ananụ naijiria ọ saa ya like that nwa m nwaanyị ananụ naijiria elighị eli eligo onye eli isi ya da alụzi ọrụ eli gị eli and ndị ndị a bụ ndị oyi agazi n'ụzọ fa da-amazi ife fa na-eme akpara aka- akpa na abụ grocery a na-egojukọ na-egozukọ na-azụ ụmụazị ụmụazị a na-eto ụmụazị a na-eto ọ na-etipịa ma brain ya o ma amamife ya niile a na-etipịa ife ya sef akụkọ ọ na-akọzi ọ da-aka ịtasị because ọ pụzi- ọ pụgo final ọ na-akarịzi ụka ọ da-akọzi ka mmadụ isi na-asị isi na-asị ị gwa m ka level nke ị dị by now gị nwa na-eme n'ife onyonyo a kee level nke ị by now ụmụ ewu